Mkazi amuuze mwamuna wake akafunsiridwa? Ili ndi funso limene follower mmodzi pa page pompano anatipempha kuti tiyankhe ndiye ndifuna tiliyankhe kudzera mu njira zokwanira 7. Komano ndisanayambe kunena njira zimenezi, chimene tonsefe tikuyenera tidziwe nchonena kuti m'banja kukhulupirirana komanso kuyankhulana, kulumikizana, pachizungu amanena kuti communication, ndi zinthu ziwiri zomwe zili zofunikira kwambiri. chifukwa yake ifeyo tinalemba buku lija tinkalitchula kuti the blueprint for a happy marriage ne tinkakambamo core foundations za banja linalilonse kuti ndi zinthu ziwiri zomwe zili trust and communication buku limene timaligulitsabe pa mtengo wa 5000 kwacha chinthu choyambirira chimene tonsefe tikuyenera tidziwe ku nkhani imeneyi yoti mzimayi kapena kuti mkazi wafunsiridwa you have to understand the nature of the proposal chinthu choyambirira ndi kumvesesa kuti kodi kufunsirako nature yake ndi yotani chifukwa mukuyenera mudziwe kunena kuti sikuti ndi kufunsira kwina kulikonse kumene kumakhala kuti ndi kwa serious kapena kumene kumakhala kuti ndikomulemekeza munthu nthawi zina mkazi kufunsiridwa kapena kuti kufunsira kumatha kukhala kuti mwina nkutheka ndi genuine intention ndithu yoti munthuyo akumfuna munthuyo kapena nthawi zina zimatha kungokhala akufuna angopanga test kungoyesa madzi kuti ali bwanji madziwa ndi akuya bwanji so pali anthu ena ake amene samafunsira za serious koma amangofunsira kufuna kumuyesa wina wake and pali anthu ena amene amafunsira munthu pompanga manipulate imakhala ngati njira imodzi ya manipulation kapena ena amangofuna fleeting basi kuti angopanga basi zachibwanabwana angompeza mkaziyo kaya akakhale naye malo amodzi so zimafunikira kudziwa kuti kodi kufunsidwa kumene ndafunsidwaku nature yake ndi ya mtundu wanji komanso pali kufunsidwa kwina kumene kumakhala harassment or unwanted attention eti kungompanga harass mzimayiyo so sikumakhala kwa good intention komano kungofuna kumpanga harass so choyambirira chimafunikira kupanga assess the seriousness before reacting kuti kodi munthu ameneyu ali serious motani iweyo usanapange react chimenecho ndicho choyambirira chimene wina aliyense akuyenera achidziwe chinthu cha number 2 the importance of honesty in marriage tonsefe tikuyenera tidziwe kufunikira konena zoona komanso kokhulupirika m'banja so tanena kale kunena kuti banja limamangidwa pakukhulupirirana ndiye kumasukirana nthawi zonse kumakhala kwabwino chifukwa kumathandiza kuti mupewe kusamvesesana pakati panu so kupanga share Ma situations ngati amenewawa zimathandizira kuti zimange mgwirizanowu komanso kukhulupirirana pakati panu komanso zimathandizira kuti mupewe kukayikirana pakati panu komanso nthawi zina zimatanthauza kunena kuti inuyo ndiye kuti mumalemekeza banja lanu so nthawi zina kungokhala chete zimapanga create bigger problems if discovered later nthawi zina zake kungokhala chete wina akakufunsirani inu mwasankha kusamuza mwamuna wanu ndikungokhala chete nthawi zina zimatha kuzadzetsa mavuto patsogolo mwamuna uja akazakhala kuti wazitulukira so chabwino kwambiri ndiko kumuuza mwamuna wanu honesty ndiyofunikira kunena zoona pa banja panu ndizofunikira osabisirana kena kalikonse ndizofunikira so mukuyenera chimenechi muzichitenga ngati chofunikira kwambiri muzichitenga kukhala priority yanu chinthu cha namba 3 chimene mukuyenera mudziwe ngati mwafunsiridwa so muli pakatikati polingalira kuti ndikamuuze mwamuna kapena kuti ayi mukuyenera mudziwe chinthu cha namba 3 when it is wise to tell your husband nthawi imene ili yolondola nthawi yabwino yoti mumuuzire mwamuna wanuyo so nthawi zina zake ndi zanzeru ndithu kumudziwisa mwamuna wanuyo pamene propozoyo kufunsiridwako kuli kwa serious kapena kuti kufunsiridwako kukuchitika pafupi pafupi izizi simukuyenera mungozisunga nokha mukuyenera mumuuze mwamuna wanu komanso ngati okufunsiraniyo mzibambo winayo akupitirizabe kumakuyankhulani kumapitiriza kukuyankhulani kumakupangani contact masiku ano kuli ma social media kaya ni ma whatsapp kaya ni ma facebook izizi ngati zikupitirira simukuyenera muzisunge nokha mukuyenera mumudziwitse mwamuna wanu komanso nthawi zimene mungathenso kumudziwitsa mwamuna wanu pamene inuyo mukufila uncomfortable ati kuti simuli comfortable tiyerekeze kaya ndi abwana anu ku ntchito ndi amene akukufunsirani and you feel uncomfortable ku ntchitoko or mwina you feel unsafe if pali ena amaopseza ngati sundilola ndikupanga zakutizakuti iyinso ndi nthawi yabwino kwambiri yofunikira kuti mumuuze mwamuna wanu komanso ngati pali risk ya misunderstanding later kuti mwina simuzamvesesedwa patsogolo ndizabwino kwambirinso kumuuza mwamuna wanu kuti ndafunsiridwa oro akuti aja akumandifunsira komanso ngati mukufuna kuti pakhale transparency eti kusabisirana kumasukirana in your marriage ndiye kuti mukuyeneranso mumuuze mwamuna wanu za nkhani imeneyi Izizi zimathandizira kupanga build timati emotional security kuti mwamuna wanuyo akhale safe mmaganizo mwake and this is very important mukatero and zimaonjezera chikhulupiriro chimene mwamuna angakhale nacho pa inuyo kusiyana ndi kungozisungira zimenezizi mumtima mwanu. Chinthu china cha number 4 chimene mukuyenera muchidziwe is when to handle it differently. Kuti nthawi zina zinthu zina sizimafunika kuzipanga escalate popanda chifukwa choti mutero. so ndikutanthauza chani ndikutanthauza kunena kuti ngati okufunsiraniyo mwina akungokufunsirani mwachibwanabwana kuti mumatha kudziwa kuti awa akungopanga izizi mwachibwanabwana kapena ena amatha kungopanga inuyo mwadziwa kuti uyuyo akungoseka its just a joke sali serious olo nthawi zina mwina chili harmless and wasiya nthawi yomweyo muma cases ngati amenewawa ndi zabwino kwambiri kuti muyike malire pakati pa inuyo ndi munthu wakufunsiraniyo kuti next time sakuyeneranso azaduse malirewa motere mmene anapangira nthawi ngati inoyo komanso ngati pali kuthekera kombloka olo kumpewa munthu ngati ameneyo ndizabwinonso kwambiri kumbloka kaya mmawhatsapp kaya mmafacebook olo njira ina iliyonseyo ndizabwino kwambiri kumutani kumpanga block zisanapangidwe escalate zinthuzi chinthu cha number 5 chimene mukuyenanso muchidziwe ngati mukufunsiridwa so mukufuna mutamuuza mwamuna wanu ndi setting clear boundaries with the other man ndizofunikira kwambiri mkazi wina aliyense aziyika malire pakati pa iyeyo ndi azimuna ena chifukwa azimayi ena amakhala omasuka kwambiri so automatically kamene kaka kwa azibambo amaona ngati ndi automatic way yowavomera olo yowapasa chance so ndi zabwino kwambiri kupanga set a clear boundary mzimayi okwatiwa nthawi zonse amayeneka apange marital status yake kuti iyeyo ndi okwatiwa this has to be clear to everyone komanso mzimayi okwatiwa amafunikira azipewa kupanga encourage ma conversations ngati amenewa asamaziyambe dala ena amachita kumasuka dala usiku ogona kucheza ndi azimuna ena mukufuna mwamuna winayo aganize bwanji so inuyo musapange encourage anthu ena kuti azikumasukirani motero komanso mukuyena mupewe kucheza kwa private so tikanena kuti kucheza kwa private whether mwina ndi mwamunayo mwangokhala kwina kwake olo mmakhala kwina kwake olo mmacheza m'ma social mediamu cause imene ijaso ndi njira imodzi ya private so mukuyenera mukhale clear osati kukhala mixed signals iyayi kumaonesa ngati mukuonesa ka green light nthawi zina ka red light ayi mzimayi wa banja wapa banja amayeneka akhale very clear ma boundaries malire kupanga set kuja zimathandizira kuteteza banja lanu komanso zimathandizira kuteteza ulemerero wanu pa chizungu timati dignity chinthu cha number 6 chomwe chili chofunikira kwambiri mu situation iso ngati imeneyi ndicho respecting the marriage first mukuyenera mukhale munthu olilemekeza banja lanu oyambirira nthawi zonse so banja lanu likuyenera libwere pa number 1 chinthu china chilichonse chisanabwere so attention ina iliyonse isanabwere yochokera kwina kulikonseko banja lanu likhale laonekera kale kwa anthu enawa chifukwa chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti emotional loyalty eti kukhala okhulupirika emotionally chimapanga matter kwambiri kusiyana ndi physical loyalty kuti thupi lanu mukulitetezera mukukhala loyal kwa wachikondi wanu chinthu choyambirira apart from thupi lanu zimafunika kapena kuti emotional yanu ikhale yokhulupirika kwa mwamuna wanu ndiye mukuyenera mudziwe kunena kuti inuyo kumazisungira nokha zinthu osamamuuza wachikondi wanu kapena kuti mwamuna wanu zimene zili zinsinsi nthawi zina zimapanga create distance in the marriage mwamuna wanu akaziwa zimenezizi pamakhala ndithu kutalikirana at distance imene si chinthu chimene mungachifune kuti chikuchitikireni Komanso nthawi zina zimayambisa kukayikirana m'banja atakhala zoti winayo wazakutulukirani later on komanso zimapanga damage trust yomwe tinaikamba ija. Komanso chinthu cha number 7 chimene mukuyena muchidziwe ndi communication style matters, njira zimene mumamuyankhulira mwamuna wanuyo zimapanganso matter ndiye ngati mukumuuza mwamuna wanuyo nkhani zimenezizi mukuyena muyankhule modekha osati munjira yooneka kuti ipange create nsanje. chifukwa pali ena amakamuuza mamuna inetu ndi anthu akundifunsiratu nkhani ndikuyambira pamenepo so mukuyenera muyankhule ndithu mwa mzeru komanso modekha komanso mupange focus kukhala omasukira a transparency and not drama komanso mukuyenera mupange reassure commitment to the marriage popewa zimene kufunsira kwina kwakunabwerera mupange reassure no- nokha kwa mamuna wanuyo muzipange commit nokha so goal yake is clarity eti kuti pakhale clarity pakati panu osati kudzesa mikangano chinthu chowonjezera chomalizira ndi exceptions and safety situations ngati kukufunsiraniku kukupanga involve zinthu zina ngati kukupangani harass eti kapena kuti kukuopsezani kapena mwina mwake akukukakamizani akungokuyankhulani zimene zizi pafupi pafupi pamenepo ndiye kuti ndichofunikira kwambiri mwa msangamsanga nthawi yomweyo kuti mumdziwise mwamuna wanu or mwadziwise anthu ena kuti apange intervene or mupange seek help or protection mwina akufuna akuchiteni chiwembu china chake mukuyenera muziteteze mukuyenera mupange involve kapena olo apolisi if necessary ndiye timalize bwanji nkhani yathu ya lero mukuyenera mudziwe kunena kuti mmakeses ambiri honesty kuuzana zoona ndi kukhulupirirana and ndi kumasukirana zinthu ziwiri zimenezizi ndi zomwe zimateteza mabanja so ngati pali uh, kufunsiridwa komwe kuli kwa serious kuti munthuyo ndithu akukufunani inuyo kapena akubwerezabwereza zimenezizi zinthu zimenezo simukuyeneranso muzisunge nokha mukuyenera mugawane ndi mwamuna wanu komano ngati mwina kukufunsiraniko kuli kwa harmless olo mwina wangozikamba zimenezozo just in passing then mukuyenera mupange set malire chifukwa si nthawi zonse zimene mwamuna wanu angadziwe zimenezo komano muyesese kumudziwitsa mamuna wanuyo but ngati simunamudziwitse mamuna wanuyo mukuyenera mukhazikise malire kuti munthu wina uja asazabwerezenso zimenezizi so ma key principles pa nkhani imene iyi amene ali ofunikira kwambiri amene tonse tikuyenera tiadziwe ndiko kulemekezana imene respect ndiyofunikira kwambiri komanso kukhulupirirana ndikomwe kuli kofunikira kwambiri Komanso kukambirana momasukirana moona mtima ndi kofunikira kwambiri pa nkhani ngati zimenezi. Komanso kuteteza banja lanu ndi kofunikiranso kwambiri. Ngati mwamuna wina akukufunsirani, ndili ndi chikhulupiriro kuti mwadziwa lero zimene mukuyenera muchite. Atakhala zoti mwamuna wina wake akukufunsirani, ndiye mukusowa kuti ndimuyambira potani kukamuuza mwamuna wanu. Ndiye ndibwerezenso kunena kuti ndi zofunikira kwambiri mwamuna kumudziwitsa ngati mukukumana ndi nkhani ngati zimenezi chifukwa zimenezi zimamanga kukhulupirirana kwambiri m'banja mwanu.